Ba é San Ignacio mo cheann scríbe, baile beag go daingean sa dufair cúig nóiméad déag ón teorainn Guatamala. Thosaigh mé le bád farantóireachta daichead is a cúig nóiméad go Cathair na Belize agus ansin thóg mé an bus dhá uair an chloig intíre.

Bhí an bus go breá, you know, fiú gan an AC bhí sé go breá toisc go raibh gaoth ann ach ansin shrois mé an áit seo agus cheap mé gur siúlfaidh mé seachas taxi a fháil toisc go bhfuil sé, is fearr liom a bheith ag siúl ach lads tá cnoc ollmhór i San Ignacio agus tá an teas go hana inniu, tá sé thart ar 30 céim déarfainn agus táim. Cráite, ach táim níos lú ná cúig nóiméad ón áit anois. Thóg sé thart ar fiche, fiche cúig nóiméad, níl a fhios agam. Táim ag dul go mall. Buíochas le Dia tá sé ceann des na foirgnimh sin ceapaim. Woo! Táimid anseo! So tá mé anseo i Yellow Belly Backpackers, sin Brú na hÓige, an chéad Brú na hÓige domsa. So táim i seomra le sé leaba, níl éinne anseo, buíochas le Dia, agus. Táim, oh yeah, táim chomh sásta go raibh an ciall agam chun seomra a chur in áirithe le AC. Buíochas le Dia. So yeah, seo é an seomra. Tá sé simplí, tá sé go deas. Tá cistin anseo so táim chun b'fhéidir beagáinín cócaireacht a dhéanamh nó rud a fháil don mhaidin toisc nach bhfuil an bricfeasta san áireamh ach tá caife agus tae agus uisce. saor in aisce againn anseo agus yeah, simplí go leor ach déanfaidh sé an jab. So níl plean agam don lá anois chun an fhírinne a rá tá sé thart ar leathuair tar éis a dó agus dúirt an bean atá i gceannas anseo, dúirt sí go bhfuil fothraigh Máigheach cúig nóiméad níos mó suas an cnoic so b'fhéidir go mbeidh sos agam i gcomhair cúpla nóiméad agus ansin rachaidh mé ansin. Bhuel, tar éis beagáinín taighde a dhéanamh tá mé ag.

Is dócha ceann des na cinn is sine nó an ceann is sine anseo i mBelize. Tá músaem anseo i Cahal Pech chomh maith. So sin go maith anois toisc go bhfuil beagáinín eolas agam faoi. Ní raibh aon treoraí timpeall na háite ach táim sásta chun féachaint. Oh my yeah tá na héin sin chomh glórmhar. Táim sásta chun féachaint air i m'aonar ar aon nós. Actually tá léarscáil taobh thiar dom ansin so féachfaidh mé ar sin ar dtús. Chífidh mé cé chomh mór is a bhfuil sé mar níl fhios agam so sin é an rud ar fad. Rud ana-shuimiúil a d'fhoghlaim mé sa mhúsaem chomh maith ná nach raibh airgead ag na Máighigh anseo ach bhí pónairí cacao acu agus sin an t-airgead a bhí acu agus rinne siad trádáil le cathracha difriúla. Fuair siad obsidian ó Meicsiceo agus mar sin de ón áit timpeall Tulum go bhfaca mé cheana féin ach. rinne siad a cuid gnó le cacao so d'fhás an t-airgead ar na crainn cheapas go raibh sin ana-ghreannmhar ar fad agus an-bhlasta tá an suíomh seo i lár dufaire agus is féidir leat na hainmhithe a chloisteáil tá siad i ngach áit na feithidí tá siad i ngach áit agus tá an áit seo lán de mhoscítí chomh maith so yeah caithfidh mé a bheith cúramach leis sin tá an-chuid bites agam cheana féin ar aon nós so. Ach yeah, is féidir liom iad a chloisteáil. Mar a dúirt mé cheana, sé seo ceann des na fothraigh anseo i mBelize is sine agus tháinig na Máigigh anseo sa bhliain míle dhá chéad roimh Chríost so tá sé ana ana shean ar fad agus d'fhan siad anseo go dtí thart ar 1000 AD so bhí siad anseo le fada. agus tar éis sé sin bhí meath ansin toisc go raibh baile níos mó nó cathair níos mó thart ar 10 km ó seo, Buena Vista an t-ainm atá ar an cheann sin, agus thosaigh daoine ag dul ansin in ionad Cahal Pech anseo. Tharla sé sin go minic, a dúirt sé sa mhúsaem ansin, agus sin. An fáth gur tharla meath de an-chuid des na cathair seo na fothraigh a feicimid anois ná go raibh áit níos lárnaí i gceist, cathair níos mó. Agus sin cosúil le anois chomh maith inár saol nua-aimseartha féin so níl sé chomh difriúil sin.

An lá dar gcionn thug mé turas le grúpa ó mo bhrú na hóige. Thosaíomar le bricfeasta luath ag an margadh áitiúla, ansin thiomáineamar trí uair an chloig go doimhin isteach sa dufair,

Bhuel, tar éis ar thart ar trí uaire sa ghluaisteán, táimid anseo ag Caracol agus tá sé go haoibhinn. Tá sé folamh, seachas ár ngrúpa féin, Agus caithfidh saighdiúirí teacht linn chomh maith toisc go bhfuil sé dainséarach anseo ó na daoine Guatamalaigh. Déanann siad iarracht chun teacht anseo agus rudaí ó na crainn a ghoid toisc go bhfuil sé déanta chun airgead a chló, airgead ó na Stáit Aontaithe. So tá slándáil againn anseo ach tá sé folamh agus tá sé chomh, chomh. Mór. Táimid i lár an dufair anois agus feictear agus braitear go bhfuilimid anois i lár, croílár an dufair ach táimid ana-ana-chóngarach den teorainn, Guatamala, ach deirtear go bhfuil sé beagáinín dainséarach. Is as an tréimhse céanna na fothraigh Máigheacha seo ná Cahal Pech, so bunaíodh an suíomh seo. sa bhliain míle dhá chéad roimh Chríost chomh maith, ach tá sé i bhfad níos mó ná an ceann ina rabhas inné. Ceapaim go bhfuil trí fothrach is caoga ag baint leis an áit seo, so is féidir leat siúl le haghaidh na huaireanta, ach tá sé ró-the inniu, so féachaimid air beagáinín, agus tá treoraí againn inniu chomh maith, so le cúnamh Dé foghlóimid beagáinín faoin stair agus beidh mé in ann é sin a roinnt libh. An gcloiseann sibh na hainmhithe atá ins an áit seo? Tá saghas eagla orm ach ar a laghad tá an tslándáil sin againn ach yeah deirtear go bhfuil nathair nimhe, damhán alla, gach saghas rud anseo. Fiú moncaí agus jaguar mar mar a dúirt mé táimid i lár an dufair anois. Anois, braithim go bhfuilim in áit an-fhiáin, an-iargúlta ar fad. Féach ar seo! Tá mé chomh hard! Oh, mo Dhia! Tá mé ag fáil bites!

Nuair a bhí na sagairt agus na daoine uaisle ag teacht aníos anseo, rinne siad é ar an taobh, céim ar chéim, toisc go bhfuil na céimeanna chomh cúng. Agus féach ar seo! agus cífidh tú cén fáth go rinne siad ar an taobh é. Bhíos ag labhairt ansin leis an treoraí agus dúirt sé ag am éigin sa stair bhí an áit seo Caracol an t-ochtú cathair is mó ar domhan. Nach bhfuil sin ar fheabhas ar fad? Táimid ag siúl timpeall anois ag lorg moncaithe ach. Tá eagla orm roimh moncaithe toisc nuair a bhíos níos óige bhíos i Tanzania agus rug moncaí greim ar mo chos agus bhí sé ag crochadh ansin ó na fiacla agus bhí sé an-dainséarach agus tá an t-ádh dearg orm nach raibh rabies agam nó nach raibh rabies ag an moncaí so yeah ní maith liom na moncaithe.
Ar ndóigh, agus muid sa Bheilís, bhí orainn ár sciar cothrom den rum a bheith againn i rith an lae.
Sláinte gach éinne! Anois táimid ag dul chuig uaimh, uaimh darb ainm Rio Frio Cave nó Abhainn Fuar, uaimh Abhainn Fuar agus tá súil agam go bhfuil an abhainn fuar toisc go bhfuil sé an-the anseo. Tá sé go haoibhinn ar fad an difríocht atá ann idir an teocht atá anseo in san Uaimh agus ansin chomh maith. Agus tá saghas trá thall ansin chomh maith. Anois táimid ar an stop deireanach den lá agus táimid chun snámh a dhéanamh in eas so táim ag tnúth go mór leis sin ach dúirt an treoraí dúinn go bhfuil léim mór ocht méadar isteach in san loch nó san eas den uisce ar aon nós. Táim saghas neirbhíseach! Sin an-ard ar fad so n'fheadar an ndéanfaidh mé é sin ach táim chun taitneamh a bhaint as an snámh ar aon nós mar tá sé an-the ar fad arís! Tá an áit seo go haoibhinn!
Chríochnaíomar ár lá le snámh fuar faoin eas sular fhilleamar ar San Ignacio arís.
Dia daoibh ar maidin agus fáilte ar ais! chuig San Ignacio, Belize! Inniu tá mé ag fanacht in San Ignacio é féin agus táim chun beagáinín fánaíocht a dhéanamh tríd an bhaile. Bhí bricfeasta álainn agam ansin i Máiceach toisc go bhfuil sé sin an-choitianta anseo i mBelize chun caife agus beagáinín bácála bheith agat so oireann sé sin domsa ar aon nós bhí sé sin go haoibhinn agus anois táim chun dul chuig ATM agus ansin tá saghas tionscnamh caomhnú de iguana ar siúl anseo so táim chun é sin a seiceáil amach. Ina theannta sin inniu tá sé ar intinn agam dul chuig áit a dhéanann siad seacláid toisc go bhfuil sé sin an-choitianta anseo seacláid a dhéanamh. Táim gafa le seacláid so tá sceitimíní orm chun féachaint ar sin go háirithe chun é a bhlasadh.
Is baile beag ach suimiúil é San Ignacio le meascán de chultúir. Tá go leor mestizos ina labhraítear Spáinnis agus criól ina labhraítear Béarla ach tá go leor Liobáine agus Síneach sa cheantar freisin. Tá na cnoic seo cosúil leis an bhaile cosúil leis na cnoic i gCorcaigh, oh mo Dhia tá sé ró-the chun é sin a dhéanamh!

Bhuel, bhí an turas sin chomh suimiúil agus chomh spraíúil. Bhí na higuanas i ngach áit, bhí siad orm, bhí siad i mo lámh agus bhí an seans againn bia a thabhairt dóibh so bhí siad ar fheabhas ar fad. D'fhoghlaim mé an-chuid faoi tionscnamh caomhnú atá ar siúl anso go mbíonn thart ar ocht nó naoi iguana acu. Fanann siad anseo ar feadh ceithre bliain agus ansin téann siad ar ais go dtí an fiáin arís agus go bhfuil sé sin níos fearr dóibh agus tá an-chuid spás acu agus mar sin de so an-suimiúil ar fad. D'fhoghlaim mé, agus ní raibh sé sin ar eolas agam, gurb é an iguana an t-ainm ar an iguana baininscneach ach ní tugtar an t-ainm.

na huibheacha ina aonar agus ní thugann siad aird air in aon chor agus ansin itheann daoine na huibheacha agus is saghas bia speisialta, is delicacy é so tá caomhnú ar siúl anseo. So anois ceapaim go rachaidh mé go dtí an margadh chun é sin a seiceáil amach.

an-difriúil den bháisteach abhaile so táim beagáinín báite anois ach ar aon nós táim fós ag dul chuig an siopa nó músaem seacláid agus cífimid cad é go díreach agus le cúnamh Dé beidh an seans agam beagáinín a dhéanamh. San ionad seacláide Adjo bhí an deis agam turas seacláide a dhéanamh. Taispeánadh an próiseas traidisiúnta de dhéanamh cócó máigeach dom ó thús go deireadh. D'ól na Máigeac cócó mar chuid dá searmanais agus mar sin ba ghnás an-thábhachtach dóibh é seo. De réir dealraimh ba í an Bheilís an chéad chuid den domhan gur bhain úsáid as cócó ar an mbealach seo.
Bhuel, táim díreach tar éis seiceáil amach as an Brú na hÓige seo agus tá mé ag fágáil San Ignacio agus Belize inniu. Seachtain álainn a bhí agam anseo i mBelize. Is tír chomh suimiúil é meascán na cultúrtha, tá sé chomh suimiúil agus tá na daoine, na daoine is cairdiúla a bhuail mé leis riamh, tá siad chomh haoibhinn, chomh deas agus táim sásta chun a rá go bhfuil cairde nua agam ó Belize. Agus bhí sé chomh suimiúil chun foghlaim faoin stair atá anseo agus an teannas atá acu le Guatamala. So inniu tá mise ag dul go Guatamala, tá mé ag dul go Flores anois agus beidh sé an-suimiúil chun é a chloisteáil ón taobh eile. Belize, táim i ngrá leat, tá tú go haoibhinn ar fad agus go dtí an chéad áit eile, slán libh!